Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? The DC kukupepesani a Malawi kuti dzulo pa 1 March the dc sanabwere chifukwa cha kuvuta kwa machine amene timajambulira the dc yo koma timapanga chotheka kuti siku ndi siku amalawi muzilandira nkhani zenizeni zimene zili ndi substance osakhala zongopeka ayi koma zimene zili ndithu as a reality zimene zili pa ground real issues zimene amalawi ochokera ku nsanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji mukuyenera kuti mudziwe amene a- amalawi amene muli uh, mulibe mawu koma mmafuna kulankhula mulibe kuthekera koma mmafuna kuchita ndiye tikatulutsa the dc mumamva zenizeni choncho dzulo pa 1 march dc anavuta chifukwa cha technical issues komano lero tabwera ine popanda inu ine palibe ndimakunyadirani kwambiri ndipo feedback yanu mukamatumiza mameseji kuimba mafoni kudandaula zonse zija tazilandira tikupepeseni amalawi posachedwa kuno ku malawi ngati sitisamalira, ngati wina sasamala, makamaka amene amalitenga zikoli ngati ndi la mbuyache, kupangidwa fetereza otchedwa 62-23-10. 62-23-10. Ena nkumafunsa kuti kodi the DC mukutimanga m'masamba chifukwa chani? Kodi fetereza ameneyo ndi uti? Fetereza ameneyi adzatuluka pa 16 September 2025 malinga ndi kafukufuku amene wachitika akunena kuti kafukufuku wa nyuwani amene afufuza kuchokera kwa anthu over 400 ah, okhuzana ndi zisankho peter mutharika azawina ndi 62 peresenti ndipo mmene pamafika pa 28 febuluwale tisanalowe mwezi uno kafukufuku uja atamupitirizabe anapeza kuti daliso kabambe wa utm akhoza kuzapeza 23 peresenti komanso che chalakwe amene ali purezidenti amene alipo pano amene wazuza anthu amene zinthu sizikuyenda bwino amene waonesa anthu mazangazime adzapeza 10 peresenti. Uyu ndi kafukufuku amene ndikudziwa kuti aboma amususa ndipo apangisa ma interview, ma press conference kukasusa zimenezi koma kafukufuku wa nyuwani uyu latest poll rating ikuchita kuoneka kuti Peter Mutharika chisankho chita chika- chikachitika mwezi wa September uno tangosala ndi mezi yochepa azawina ndi 62 peresenti pamene poti anthu ena sanafikiridwe ofufuzidwawo kuti aone kuti kodi zizayenda bwanji koma Mutharika azang'amba 62 percent uh, Dalitso Kabambe 23 percent komanso peter uh, uyu amatchedwa Chakwera azapeza ndika 10 percent Chiseko chakuphani akulu. Ndikudziwa kuti simukhulupirira, koma izo ndiye ndi chilungamo chake. Choncho Amalawi segulani maso muone kunena kuti munthuyu sakufunidwa. Ndipo inu amene mukukonza zobera zisankho kuti mudzabweretse mapepala ovotavota amene munthu akachonga akaipinda pepala ija within 30 minutes chizafutika chipepala chija ndikubwera pamene pachongedwa kale paja muganize mozama kwambiri chifukwa ndiye kuti ku Malawi kuno kuzavuta koopsa mapulani anu onena kuti tikamayandikira uko muzanene kuti a panopa tamva amalawi tamva madandaulo ndiye Smartmatic tikuyichosa zimenezo tikuziziwa kale ine ngati the dc ndipo mwakonza ndi anzanu a ku israeli komanso anthu ena ochokera ku mozambiki kuti mubweretse mavoti ovotavota mapepala ovotavota ochongachonga zizikhala ngati zinthu zili bwino koma zili zonama izi ndi zimene mukupanga ngakhale ku nkhotakota ndafuna ndikuziwiseni inuyo a mcp kuti pulani yanu imene mukupanga yomabera mavoti ngakhale amapulaimale adzeweyo yopangira malihesozi mmene mwapangira kunkhotakota mukuyenera musamale kwambiri chifukwa ndiye kuti zisankho zikubwerazo zizakhala zinthu zoopsa kwambiri no wonder mukupeza ka 10 peresenti boma la anthu okuba amene aba ngakhale forex kuchokera nayo ku mabanki ndikumakayigulisa pa black market zinthu ndikusokonekera muno malawi amalawi muziwe kunena kuti forex imene imavuta muno malawi si forex imavuta chifukwa cha- cha zenizeni kuti ziko silili bwino ziko lili bwinobwino koma nduna za boma malinga ndi president wawo anakatenga ndalama zochuluka kwambiri ma us dollars ku banki ku reserve bank ndikuwasowesa ma, ma us dollars yaya ndikupita nawo ndikumakagulisa pa, ma, pa black market mtengo wodula zosatira zake ndizi amalawi mwaona nazo zokhoma lero mukayifufuza kwacha ija yatsikako pang'ono yatengako mphamvu kuchokera ku dola atatutumuka kuti anthu kunja kuno apanga zinthu zoopsa mademo amene amapangika aja ayamba kuwatutumusa ndipo akuziwa kuti anytime ife tiukiridwa ndi achita withdraw ndalama ija pa black market paja ndipo ndunayo ndiyoziwika kale nduna ya mphamvu kwambiri imene imaziona ngati iyoyo ndi dolo ikuziona ngati dziko lino ndi lake ndipo ngakhalenso chakwerayo imakhoza kumamulamula nduna imeneyo ndi imene inapanga zimenezi apa amalawi mukuyenera muunike koopsa muunikirepo kunena kuti mavuto awa ngati sitiyakonza ngati sitisamala 2025 ndikukalowanso ndi zimenezi mboma lina la nyuwani muziwe kuti mavuto alipo makamaka inu alimi a fodya mukuyenera musamale ndipo mupangiretu ma meeting yanu mufusane kuti kodi ndi mmene zinthu zikuduliramu kodi fodya wathuyu azikamugula pa bwanji ndi mmene ilili dolayi ndi mmene ilili kwachayi ndiye kuti alimi akabwera ndi chani iyi ndi nkhani yokuti mukambirane kuli bwino fodya wanuyo musamugulise kuli bwino fodya kukamugulisa dziko lina chifukwa anthu awa andale amaona ngati polemerera kwambiri ndi pa inu alimi makamaka alimi a fodya alimi a fodya akuzunzika koopsa and even nkhani zimene zangongole zimene amadulidwa zimadabwisa kuti kodi inu kodi kudulidwa kumeneko ndiye nkwa mtundu wanji alimi akuzunzika koopsa kudulidwa ichi kudulidwa ichi mabungwe ndi boma anangopangana kuti aziwabera anthu amene wawa iwowo azilemera ndi azungu anthu okuda azisaukirabe chimodzimodzinso a- alimi a nzimbe kuchokera ku lower shire pakana ku dwangwa anthu amene wawa akuzunzika koopsa anthu amene wawa ama smallholder farmers a nzimbe and ine ndimaona ngati kukhala ma reforms kuti tiyang'anire kodi, kodi anthu ma smallholder farmers both a tiyi komanso a nzimbe athandizidwa bwanji mu dziko lawo chifukwa anthu amene wawa ndi amene amakweza economy ya dziko whether one likes it or not koma anthu amenewa amakweza economy ya dziko koma mukaona zimene amachita gain ndi zosiyana ndi nthawi ya kamuzu ndi zosiyana ndi nthawi ya bakili muluzi ndi zosiyana ndi nthawi ya bingu wa mutharika ndi zosiyana kwambiri ndi nthawi ya joyce banda nthawi ya peter mutharika pamene alimi ankathano akati akagulisa zinthu zawo ankagula magalimoto ankagula ankagula zinthu zosiyanasiyana kumanga nyumba zawo koma lero mulimi akalandira ndalama za chafuta kugulisa fodya nzimbe komanso tiyi akumalandira ndalama ngati yokagulira maswiti a ana zimenezi ndi zofunika kuti tiziunike bwinobwino otherwise malawi iyi malawi ndi dziko lokuti 2025 uyu kungowinanso kuli bwino amalawi ambiri tonse tichokemo timpemphe akainde

kodi chisoni mulibe tapitani m'mizimu muone mmene anthu akuzunzikira kupatula magesi kupatula fetereza kupatula chani koma muone mmene anthu akuzunzikira kumbali ya chakudya anthu akuzunzika koopsa anthu akuzunzika ndiye muzizifunsa inu mafunso amene muli mtawuni inu kunena kuti kodi mmene ife tikuzunzikiramo kuli bwanji munthu wakumuzi munthu wakwathu kuja aku- akukhala bwanji anthu akungozimwalirira lero mwagundika ati basi kumavoterana ati kup- kupanga pulani kuti azisankho zikubwerazi za mapulaimale a mcp tizi anthu azikachita kumatani kumachita ku ujeni kuvota m'mabokosi ili filimu yokuti muzikonderanapo nokhanokha ndi izi zachitika ku nkhotakotazi oyimba wina kumenekoko ana, anatenga anatenga anthu kuchokera kudera lina zochongachonga lero mwamuulusa kuti wawina ndi iye imeneyo ndi recipe for disaster muyiona anthu amene onse amene mwa- mwa- mwaberedwa ku- kuphatikizako wa ku dedza uja muyime independent palibe amene angakuleseni mu dziko lanu muyime independent vuto la ifeyo kuno ku malawi ambiri ife timapanga mantha timasekerera ndi kumayimbira m'manja zinthu zopanda ntchito zotsatira zake ndi izi zo- zachitika ku blantyre zachitika ku blantyre achinyamata akumeneko ku blantyreko akulira lero achina alani aja ankajambula maujeni maodiyo kumanena kuti iwe boni kalindo tikupha usalimbane ndi abambo anga ine abambo anga ndi achakwera ukuwatukwana abambo anga iwe boni kalindo che alanitu amene lero mukulirira ndalama andale ndi amenewo amakufunani inu achinyamata mukamagwira ntchito yawo yowaphera anthu amakufuna ninu achinyamata mukamatumikira kumakhapa anthu lero ndi awatu akutenga ndalama kumapereka kwa anthu amene munkalimbana nawo kale kupereka 50 miliyoni ku ndilande kupereka 100 miliyoni ku bangwe anthu okuti si a mcp akunjoya inuyo je alani ndi gulu lanu mukulira ndi apa mukumfunafuna brian banda kuti akupangeni interview ndiye ndi ine uja mmalimbana nane kuti mundipha uja koma ndili wamoyo ameneyoyo ndi chalakwe muzikhala anzeru achinyamata muzikhala anzeru monga mmene alili namadingo Namadingotu atafika ku Sanjika kuja atalankhulako zimene zija. He is a man of integrity, nyamata wa nzeru. Itafika nthawi yolandira ma 200,000 Namadingo ananyamuka kumapita kwawo sanalandire nawo envelopu. Zukulu wanga yekhayo amene ali ndi integrity. Vuto la achinyamata ambiri timasusuka kususukira andale kumayimbira m'manja kwacha bosi lero tundizi mwaziona akung'ambani double kiki achinyamata a southern region a mcp eh? muli mbu kutuwa milomo ikuiona ngati yagona panjere kuti isaole itauma itauma ili mbu mang'alu mang'alu soka ilonse uzipanga za chinyamata zakozo ndi kudya chamba mavuto okhaokha ndiye inu achinyamata aku southern region mcp amene chalakwe akukufunafunani kuti mumpase kavoti kena akumvesa chisoni panopa kuteroko akupangisa ija imachedwa sona ya chinyamata kuti a- muoneke nga muziona ngati amakukondani nde muzimfusa fuso kuti kodi zaka 5 zonsezi munali kuti chifukwa tu ngati kuli anthu amene anjoya ndi a ulendo uwu aseva 6 years ngakhale kuti pulezidentiyo waseva 5 koma ma mp aseva 6 years ndiye lero azikabwera basi matrauza awo opondera vaka vaka kumanena kuti "tikukukondani achinyamata iyayi mukuyenera muziganizire tsogolo lanu achinyamata ambiri muganize tsogolo lanu kuti tsogolo lanu likupita pati zotsatira zache ndi izizi achiwambo che Alani ajamuna mukajambula maujeni ma audio omuopseza boni kalindo kuti mumupha boni kalindo ndiye ndine ndili alive-tu chiseko chakupa ndani ndikupempheni nonse opemphera inu akatolika mupempherereni papa amene asakupeza bwino ku chipatala komanso ndikupempheni nonse amalawi pemphererani azibale anu amene akudwala komanso amene anamwalira komanso po koposaposa ndikupempheni amalawi musayiwalire kuti pa 10 juni kunachitika ngozi ku chikangawa kumene tinaluza vice president saulos chilima mayi shanili muluzi ndi anthu ena onse men in uniform ofunikira kwambiri tiziwapempherera ndipo ndikufuna ndikupempheni inu akatolika finyani makolona mochuluka kwambiri chifukwa mizimu ya anthu amenewa yayamba kuvuta tatiyeni tipemphere kwambiri winatu apenga nazo wina apenga wina ayenda maliseche wina ayaluka mapuwa akalazi kumeneku pempherani mochuluka chifukwa ine ndikuona mulungu akulankhula something is going to happen in malawi sooner or later tapempherani kokwanira tiyeni tipemphere pamene tikumpempherera papa pamene tikupempherera azibale athu akudwala pamene tikupempherera mizimu ya anthu anatisiya pemphereraninso mizimu ya saulos chilima ndi anthu aja onse anamwalira mu chikangawa izi zina zikuchitikazi si chabe